unu amarala ihe anyị bịara ime ọ wụ iri ji ofu ji 2025 unu ruo onwe ụlọ ụka ndị beresi ihe emezi emezi a na-akpọ ya nwa mma biko nchie ofu ji onye asị m ọmụsi ozi ofu ji ofu ji ọmụsị ozi ọha ọ na-eme emeela ihe mbụ mekwa ya abụọ mekwa ya atọ mekwa ya anọ mekwa ya ise ọdụ ọdụ omenala so anyị ekelela gị ofu ji ihe a bụ ezi omenala ọ bụ ihe dị mma bụ ihe a na-elebe elebe ọ kwanụ ihe dị mma bụ ihe a na-eṅomi eṅomi anyị eṅomiela ihe ịmụela ihe ike nke chineke anyị nakwa emeri ya anyị nọgha ma ya nọkwa mmiri m anyị eji ya hụ na-eche adasị ịbịa ndewo eze na ndị elapanye ndị beresi ọ na-eme nwanne nta na nwanne ochie gaa ịkparị ụka imeri na emeri nwanne nta ya ma ọ na ịba nwa ma akpara jebe ọ bụ mkpatụ ma ha ndị akwa ya ụba ya kpafuwa nke fọmfọ ebiri mma mmanụ chai ihe ọnwa abụ ihe ọnwa edewe ibe a a na-agbara nke ndị ọjọ gaarịa mba elọma eme ya wee buduru ugbo ntụtụ ntụ ugbo atọ gajekwa ka nke ugbo anọ ya mgbe ofu ji ya ofu ji na-emegbuo ya ghọọ nnụ ofu ji na-emegbuo ya ghọọ trillion nji ndị asị unu egwesala ya elọma egwesakwa na ya eji eme omenala ya ihe ọbụla bụnụ omenala ọ na-eme akpọ ya fe ya ala ọ na-eme akpọ ya fe merụgaje ebiri kwenu o rula omume ndị eze unu meyọ biko unu gbasa ndị eze abịala n'ịwa ji a ele ọ bụ ụwa nwa ya unu marụ unu marụ unu marụ ihe a bụ eritua amaghị ya 2022 na-eme ya sustain rusa tọma ọ bụla ndị eze agwaala anyị bido iri ji a ndị ada ada anyị mma ọhụ ndekwa na espelu jizọs bụ onye na-eme ka ihere ohude eme nke ọma bụ onye ga-emenu anyị gụ ubi kụọ ji a nwa ya eruo nne mgbe anyị na-agba ya agba mgbe anyị na-eme ọ bụ chineke na-eme anya na-emere ụha ya adụ ndụ ihe ndị a ndị asị ka m kpọnụ

ọ na-adịgide adịgide omenala a na-ala ala ọ bụrụ onye ngwa ya sịra ajị atụla mpụ ewu so omenala chọọ onye ọbụla mmadụ na-eme eme ụwa omenala dụ omenala chọọ onye ọ wụ eme eme

Ofuji, a festival of culture, unity and hope. Ndị Igbere, ndị Bende, ndị Abia, ndị Igbo, let us celebrate together, let us prosper together, and let us continue to rise together. Thank you all. and may God bless you. onye eluigwe o mgbe ọ bụ ọbịa eye eriwe echeta ezi afọ ya bụ eriwe echeta ọka abịatụ gbawa ya ka izu ọrịa ọbịa ihe ọbụla obuju ndị eze aka ndị eze gwụla ọfọ dị mma ga ọrụ ụzọ ọbụla ị na-eso njem a chineke na-eduru siriri werere okwu ọbụla ị gaje igo ụwa ị na-ego ya gofee onye iro na-adama mmiri lọọ dị n'ụdị ụbọchị taa chineke ị nụla n'olu okwu maka na agọtụ ya mere nyela aka dị anyị onye ọbụla letuama anyị afọ ọ bụ onye letuama anyị okpuru afọ ọ bụ onye anyị na-atụrụ vootu chineke eluigwe gọzie nwa m nwoke a dee ya nsọ ibe ọbụla ọ na-aga ka o jee siriri were anyị kwe ya ọdụlele a baa n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ